igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwala ọzọ n'oge njirimara igbo bụ nke na-abịara gị na BUA TV ka anyị na-ewetara gị na tọzde ọbụla ma ọ bụrụ ma ọ kụọ elekere asaa nke mgbede ka anyị ga-anọgide ruo n'elekere asatọ ekele m gị wee na-asị gị deeme deeme deeme daalụ tata anụnwa bụ tọzde ahịa eke ọnwa nke asatọ ka dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na isii n'afọ a bụ puku afọ abụọ na iri abụọ na otu ọ bụ n'oge njirimara Igbo ka anyị nọ ụbọchị tata amagbuola onwe ya maka na okwu a kpụ n'ọnụ anyị ga-etinye ọnụ tata bụ ihe metụtara anyị bụ ndị Igbo niile anyị nọ n'oge anyị ji akọwapụta ọdịnala Igbo n'ụdị dị iche iche ihe e ji mara anyị bụ ndị Igbo mana nke ụbọchị tata ihe anyị ga-elebara anya bụ ilu ụmụ Igbo ilu dị ka anyị si mara bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ọtụtụ nkọwa bụ ihe e nwere banyere ilu ilu bụ okwu buru ibu e mere ka ọ dị nkenke ma bụrụkwa okwu dị nkenke e mere ka o buo ibu kedu ihe nke a pụtara ihe ọ pụtara bụ na gị bụ onye Igbo n'ike ị na-ekwu okwu ka ị na-asụ ya bụ asụsụ ya bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ọ dị n'okwu gị ihe dị mkpa n'ilu abụghị na mmadụ ma ilu kama ọ bụ iji ilu wee kwuo okwu ebe ọ dabara adaba kpọmkwem maka na a na-ebu ụzọ ahụ ihu nwata tupu agụọ ya afa igbo sịkwa na a na-esi na mmiri e ji akwọ aka amara ka nri a ga-eri ha ọkwa na ntụtụ ụkwa ka e si ama onye na-abụ nri agaghị m ekwugbu gị n'okwu maka na ọ bụ be ete ka e si eje be nkwụ ị ga-anụrụ ya bụ ilu ya na nkọwa ya ụbọchị bụrụ gboo a sị na onye a tụụrụ ilu kọwaa ị mara na ego e ji lụ nne ya lara n'iyi mana ihe niile agbanwechaala ihe niile emebichala isi akwa adịghịzi ebe a tọgbọrọ ya anyị ga-ewetara gị tata ilu na nkọwa ya ya bụ nụrụ ya bụ ilu na nkọwa ya dịka o si abịara gị nke mụ bụ nwa Anayọ Eze nọ n'isi ya n'oge njirimara Igbo na BUA TV ekele m ọ bụrụ na akwụ chaa ka ojukwu were bie ọnụ nkọwa onye na-eme ihe na onye ọzọ mere adịghị ahapụ inweta ihe ịta aka n'eze nnukwu uru dị n'ịzụ ahịa nkume naanị na olu a ga-eji were buo ya adịghị nkọwa ihe ọbụla oke uru dị oke ahụhụ dịkwa ya nwata eku n'aka sịrị na ya amachakwa ihe ya ga-ekwu kama na ya amaghị nke ọ ga-ekwu atụfuo ya nkọwa onye a na-emere ihe emere adịghị enwe ọnụ okwu nke aka ya nwaanyị dị ime na ndị mmụọ dị n'okwu ọ mụọ n'udo o kpegbuo nkọwa mmadụ merie ọnwụnwa o nwee ọṅụ nwatakịrị nna ya nwụrụ anwụ adịghị ahụrụ ji ụtụtụ nkọwa ihe mmadụ enweghị ike inweta ekwesịghị ka ọ na-agụ ya agụụ taa bụ maka mpịwa akịdị echi ga-abụ maka osisi na oriri ya nkọwa mmadụ ekwesịghị iji ọrụ were gbuo onwe ya n'ihi na ọrụ adịghị agwụ agwụ nke a rụfọrọ taa ga-adịbakwa echi ite nke mmadụ anọghị oge esinyere adịghị mma ka a gwa ya ka ọ ghọtuo ya nkọwa nsogbu mmadụ amaghị mbido ya ekwesịghị ka a kwanye ya n'ime ya ụtụtụ bụ maka ahịa mana ehihie bụzi maka ekwurekwu nkọwa ike ọrụ na-aka adị n'oge ụtụtụ onye bịara ọrụ n'oge ehihie adịghị arụpụta ihe na-atụ n'anya ụlọ akwa dịcha mma n'ihi na elibeghị ozu nkọwa eme ihe ahụ ugbu a ọ ka dịcha mma n'ihi na oge agabeghị onye gburu anụ mana ọ chọghị obere mma ọ bụ mbọ aka ya ka ọ ga-eji were bọọ ya nkọwa onye ọbụla hapụrụ usoro esi eme ihe ọ dị mma wee mebe ya otu ọzọ aghaghị inweta oke ihe isi ike Ọ bụ nwaanyị na-emenye ndị mmadụ ụtaba n'aka maara otu akara aka ha dị. Nkọwa, Ihe mmadụ na-eme oge dum adịghị ihe na-efu ya anya na ihe ahụ. E gbuo nkịta n'abalị sị na o yiri edi, nke e gburu n'ehihie a ga-asị na o yiri gịnị? Nkọwa, O nwere ebe a ga-aghọru aghụghọ onye a na-aghọrọ ya oge ụkwa apụtabeghị. ọ dịbeghị onye tara akpụrụ nsị ewu nkọwa ọ dịghị ihe mmadụ apụghị ileghara anya n'agbanyeghị otu o siri dị oke mkpa ọ bụrụ na nwata akwụchi ụzọ n'ubi a kọọ ya ọgụ n'isi nkọwa onye ike adịghị ikote okwu na ụka ndị ka ya ike emekpaa ya ahụ onye ọbụla ihere megburu n'ọgbọ egwu ekwesịghị ka a gaara ya ụlọ akwa nkọwa onye ọbụla na-emenwu ihe ndị ọgbọ ya na-eme ọ dịghị onye ga-emere ya ebere eburu ozu nwa mgbada bawa ọhịa ebe niile nne ya duru ya gaa kpaa nri ozu ya anọrọ n'isi ree ure nkọwa adịghị emerucha ihe niile ebe o jedebere ka anyị hapụ isi otu ahụ mebie ya bụ ihe adịghị aba ajadu n'ọtụtụ kama ọ bụ onye di ya buru ụzọ nwụọ ọ bụrụ ajadu nkọwa o kwesịghị ka mmadụ chịa onye ọzọ ọchị n'ihi ihe dakwasịrị ya n'ihi na njọ ụbọchị nwere ike ịdakwasị onye ọbụla oge ọbụla eri anyụ abụghị ezigbo ihe mana erie ma anyụghị jọgburu onwe ya nkọwa ihe ọbụla na-adị mma ka emedebe ya ebe ọ ga-adị mma ọhịa ogwu mara ọkụkọ mmadụ enweghị ike ịba ya aba nkọwa ihe tụrụ dike egwu onye ụjọ agaghị anwale ya echebe ka awọ puo ọdụdụ were lụọ di ọ nọrọ n'ụlọ nne ya were kaa nka nkọwa mmadụ chọba ka ihe apụghị ime eme mee tupu o mee ihe dịịrị ya bụ oge ya ka ọ na-ala n'iyi na-egosikwa mmadụ achọghị ka ihe gaa aga anụ tagburu nkịta na-ata arụ nkọwa onye mere ihe ukwu kwesịrị ka etoo ya maka ike nke ọ kpara echekwube ogoli erie n'ime abalị nkọwa onye ọbụla chekwubere onye ume adịghị imere ya ihe adịghị enweta ihe ọ chọrọ oge o jiri chọọ ya ọ bụ nwata bịara okwu ọkụ na-agba ama ihe esinyere n'ọkụ nkọwa ọ bụ onye bịara abịa a nabatara nke ọma nwere ohere ịgbara ndị iro ama maka ime ụlọ mmadụ ọ bụ naanị nwaanyị rujuru afọ na-eji ụkwụ esonyere ibe ya nkụ n'ọkụ nkọwa onye ihe dịịrị mma adịghị ama oge ọ malitere were mebe iberibe
amara m na o nwere ihe ị na-amụta ụzọ dị mma gaa ya ugboro iri ya bụ ilu na nkọwa ndị nke ị hụgoro dịka esi wee gụpụtara gị ya n'ọnụ nwaanyị eze tata amara m na o nwere ihe itinyegoro n'akpa agaghị m asị gị machie ya bụ akpa ọnụ maka na ya bụ ihe agwụberọ ka nụrụkwa ya bụ ilu ka ọ dị ọ na-abụ dike zute ibe ya n'ụzọ amara akanwụ na ụtaba nke na-akpọlite uzere nkọwa dimkpa abụọ zute n'ụzọ ha emee nke o jiri bụrụ ha iji were mara aka karịrị ibe ya ike onye ụjọ adịghị eri akwa ejiri chụọ aja nkọwa onye na-eze ndụ oge niile adịghị emerucha ihe ebe ibe ya meruru ọ bụrụ na egbube anụ niile mere arụ ị mara na mkpi ga-agwụ n'ụlọ nkọwa ọ bụrụ na esi ka elechaba ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere ibe ya were ya mebe ihe ị mara na ọ dịghị onye ya na ibe ya ga-adị na mma o kwesịghị ka a jaa nkịta ike ọsọ n'ihi na ọ dịghị akwa ọ na-awazi mgbe ọ na-agba ọsọ nkọwa onye ọbụla rụrụ ọrụ dịịrị ya ekwesịghị ka ọ tụba anya ka onye ọbụla butere ya otito ọkụkọ ejighị anya ọma abọkwasị onwe ya aja nkọwa onye ihe ọjọọ dakwasịrị na-enwe ihe oke mgbakasị ahụ nakwa akparamagwa dị aṅaa ọnwụ gụba nwa uriom ozigbo egbe ga-agụtara ya ọkụ nkọwa onye maara onye kpọrọ ya asị ekwesịghị ka ọ tụkwasị ya obi n'ihe gbasara ọganihu ya achụọ ma enwudeghị a ga-arahụ n'agụ nkọwa onye gbalịchaa otu ike ya ha ma o nwetaghị ihe ọ chọrọ o kwesịrị ka ọ nagide na mwute ọkụ gidigidi adịghị enwufo chi ihe e mere n'oke ngwa ngwa adịghị abacha uru otu a tụrụ anya ya e were ihe na-adị mmadụ mma were kwụọ ya ụgwọ o ruo ma o rughị ọ nara ya nkọwa mmadụ nweta ihe na-eto ya akpịrị ọ dịghị enyochasị ma o zuru oke ma o zughị ọ bụrụ na ọkụkọ kpọọ ọchịcha ikpe ikpe aghaghị ịma ya nkọwa ọ dịghị mgbe mmadụ ji emechata ihe na-adị onye kpọrọ ya asị mma ọ bụrụ be anyị ka eji amata onye bịara abịa nkọwa ihe mmadụ na-eme ka eji ahụba ya ama ọ bụ ụbọchị ọkụkọ yiri akwa ka ọ mụrụ nwa uriom bụ nwa nwa ya nkọwa ụbọchị mmadụ bịara ụwa ka e kwuru ihe ọ ga-abụ ihe ọ gbatara na mbọ bụ nke ya ọ bụ naanị mgbe ọnya mere nwatakịrị ka o ji amata na ijiji nwere eze nkọwa nwa ọgaranya adịghị ama na ihe na-ara ahụ ganye mgbe mkpa jidere ya nke ọ hụghị onye ga-azọpụta ya na ya achụpụ ajọdu a chụpụ ajọ nwaanyị n'ụlọ ọ dị ka a kwụsịrị ụgụrụ nkọwa a chụpụ onye na-ebute ọgbaghara udo abata ogbodu adịghị atụ alụ mmanwụ nkọwa mmadụ ekwesịghị itinye ọnụ n'ebe ọnụ erughị ya n'okwu ọ bụrụ na enyi kọba ọrụ ọ dị mbe ka a gbara ala mmiri nkọwa onye dị ike mebe ihe ọ dị onye na-adịghị ike ka ọ dị mfe ọ bụkwaghị nwa dibịa ịgba ngada were gbuo ọkụkọ bụ isiokwu kama na ọ bụzi ịnụ ihe ụmụ ndị mmụọ na-ekwu nkọwa ihe dị mkpa abụghị ihe mmadụ na-etu ọnụ na ọ ga-eme kama ọ bụ ihe o mere akụ yie nwata egwu ọ chee na ya abaala ọgaranya nkọwa ọ bụghị ihe dum na-atọ nwata ụtọ inweta na-abara ya uru ọ bụ naanị onye amaghị ihe e jiri were mee enyi na-asị ka e bupụ ya n'ama nkọwa enyi abụọ okwu na-esere ekwesịghị iji n'ihi ya were gbasaa n'ihi na ihe jikọrọ ha ọnụ ebuola ibu a dịghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm nkọwa onye umengwụ adịghị enweta ihe mgbe ibe ya nwetara onye agwọ tara na-agba ọsọ ma ọ hụ isi ngwere nkọwa onye ihe ukwu merere onye agwọ tara na-agba ọsọ ma ọ hụ isi ngwere nkọwa onye ihe ukwu menyere egwu na-agbara ihe yitere ya ọsọ ọbụladị nke ọ kwesịghị ịgbara ọsọ
a taba ọ na-atọ dịka ihe a na-ata agwụghị mana ihe ọbụla nwere isi mbido nwere isi njedebe okwu m wee bụrụ gịnị dịka ị nọnyere anyị tata n'oge njirimara ndị Igbo anyị ewetara gị ilu gbaa mbọ fụ na ị na-esonyere anyị ka kwa tọzde ọbụla ọ bụrụ na ọ kụọ elekere asaa nke mgbede ruo n'elekere asatọ ebe anyị ga na-ewetara gị ọtụtụ ihe dị iche iche nke ga-enyere anyị aka ịmara onye ị bụ na ịkwụzi akwụzi dịka onye Igbo chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ ị bịaruole bụ gịnị ekele onye a na-eche eche ka ya bụ ubi dịgodị ka ọ na-enwe amaghị ya ka e mesịa nụ.